pofuna kukusamalirani kuti muyende bwino pa msewu kwezy buses yakubweretserani mitengo yatsopano kuyambira lachisanu pa 24 june 2022 kuchoka ku blantyre kupita ku lilongwe akulu

aa kala ngati inachoka kumudzi kumalawi obwande mukuti achimwene leronso ndine munthu wachimwemwe kuti ndapeza danga lokulemberani kalata inuyo achimwene anga okondeka kumangalandeko kaya mupeza bwanji mu tsiku la lero Ife abele anu kuno kwanu kunyasaland ayi ndithu tikusuntha omwe uja achimwene omayenda tibuula komabe mtunda tikutha basi ngati tsokonombwe ndithudi tikumayenda tikulumpha nda! mpakana tikafika ndithu. Mundirole tisanapite patali kwambiri ndikati ayi lero tipereke sawatcha kwa omwe aja a Kwezy buses, madolo! Ku nkhani ya ma bus kwathu konse kuno achimwene, naa maulendo a pa bus pakati pa Blantyre, Lilongwe ndi Mzuzu, ayi ndithu anthu kwathu kuno samayang'ananso kwina ayi, amayang'ana ku Kwezy buses basi chifukwa ndiye imayenda bwino kwambiri komanso mbiri yake yakhala ili yabwino kwa zilumika zisanu ndi chimodzi zonse zimene yakhala ikutumikira anthu kwathu kuno. Ulendo wina wake uja ndaakambapo za The Pangolini, mukuidziwa inu nkhani yake mmene inayendera? Ndikudziwa kuti mwina mwake pokhala munthu amene mwakhala mukutsatira kwambiri nkhani imene ija ndi chidwi, mafunsonso ochuluka mukhoza kumakhala nawo oti koma ndiye mwati pakadali pano ndiye nkhani zake zikuyenda bwanji? Eyi, achimwene, kungoti mayendedwe athu kunoko ndiye tisaname eyi, sitikudziwa kuti tikuyenda bwanji. Komabe pena pake zikumadzioneka ngati mwina mwake tabalalika. Iweyo ukudziwa bwino lomwe ndakambapo kuti makani ena ake nthawi zina zake samathandiza. Paja sabata yatha yomweyi timawauza azungu kuti iwe mzungu mutu ngati boloma sungandiuze chochita ayi. Ife ndi odziimira patokha. Koma amwene, kumuona munthu wake akuti odziimira payekhayo omvetsa chisoni mnyumba mwake mumtanga muli pululu mulibe kalikonse. Odziimira payekha chuma chokakhala nacho kungokhala ndi ana basi. kumadzilimbitsa mtima kuti ayi ayi eh, mudzi umakoma ndi ana koma ana awonso kumasowa chowadyetsa ngati mukumbuke bwino lomwe ndanenapo kuti ayi ndithu apa tsopano tayamba kutayirira kumaloza ndege ndi chala ayi pano zokhala ngati nkhasako achimwene zioneka ngati amvako zinthu zasintha avomereza kuti a mtunda uwu umene udatengedwawo ulibe madzi sitikapezapo madzi ndipo tikhoza kungozunzika nawo basi. Ndikukamba pano achimwene, nkhani zolimbana naye the Pangolini wathuyu zioneka ngati tsopano zayamba zasiyika kaye. Gulu lonse lija limene limanka liyenda namanena kuti ayi ndithu Pangolini ndi olakwa, akuyenera kuti adzipita basi, Zikuoneka kuti pano lakhala pansi tsopano. Nkhasako pano, amwene, bata likuoneka kuti labwera tsopano. Maganizidwe abwera ena osinthika tsopano. Anthu ayamba kuzindikira kuti makani samathandiza, komanso kuti Nyasalandeyu ndi wamkulu. Sangamangozungulira pa anthu amodzimodzi basi. Sizoona kuti Nyasalande yenseyu basi aliyense asiye zimene akupanga adzipanga za mayi Pangolini. Sizoona kuti mpakana anthu ovutika kale tionjezere umphawi wathu polimbana ndi bayala wathu wa kwa chafera mthengo kuno chifukwa choti sitikufuna kuoneka kape. Tikufuna kumuonetsabe pangolini kuti ndi mwana, adzipereka ulemu kwa akuluakulu. Za chani? Zili ndi phindu lanji? Ndimamuuza Namagetsi wangayu kuti apa nkhani zikuoneka kuti zatha tsopano. Anthu ena ake tazindikira kuti matendevu akhoza kumaoneka ngati fikisa iwe kumalimbikira kuti ayi ofunika tiyiswe mng'oma wake mwina ndikupezamo uchi kenaka ndidzazindikira kuti ndi matendevu atakuchita kanthu amwene maso ndi kulowa mkati makosana amene amalimbikira kuti ayi the pangolini asamazolowere ayi ngati alipo yekha kwathu kuno pano tsopano ayambapo kumanena kuti ayi koma zimene zachitikazi zachita bwino the pang- the pangolini wagwedezedwabe asiye kumaona ngati moyo wophweka Pansi pa mtima, ifenso tikumanena mosereula kuti, Nanunso, mwaonatu, osamayesa zida ayi. Nkhondo zinazo osamalimbana nazo amwene. Ndinakamba kale ulendo wina wake kuti anthutu ali ndi mikwiyo yosadziwika kwathu kuno ndipo kupanda kusamala, chiganizo chilichonse chopoira anthu ena akakhoza kutengerapo mwayi ndi kupanga zinthu zawo zosakhala bwino. Mwanjira ina, Kwathu kuno anthu akumayenda ndi mikwiyo yodabwitsa kwambiri ndipo akumangoyembekezera kuputidwa kuti mikwiyo yawo ibwere poyera ndiye pena pake thamo silabwino osamachita kuwayamba dala anthu amwene. Nkhani ya The Pangolini yationetsera poyera kuti matama alionse amakhala ndi malire Munthu chuma chimene uli nacho ndi cheya cha m'miyendo basi, sungamakule mtima ayi. He, ndimadya zanga ine, he, ndine odziimira pandekha ine, he, musantere iyayi. ayi ndithu, ukhoza kungoyaluka nazo basi. Ndiye nkhani imeneyi itakambidwa, anthu ena ake atachititsidwa manyazi, pano tsopano nayenso Marita the Pangolini akuyenera kuti achangamuke tsopano. Nkhani zilipo zambirimbiri kwabasi zimene mpakana pano achimwene kulowera nazo kwake sikudziwika ayi. Madam The Pangolini ali ndi mwayi anthu ambiri amamumvera chisoni. China chake chikachitika chosakhala bwino ali ndi gulu limene limayima m'malo mwake kuphatikizapo anthu a maso ngati mabo aja. Komabe zipatso zikuyenera tsopano ziyambe kuoneka. Tisamangokhalira kunenelera milandu ngati tikunenelera mpira. Ayi, panotu ndiye ee! Tili ndi umboni wambiri kwabasi! ee tiwamanga auje aja basi akafotokoze bwinobwino ah, ah, ah, pano tikuona tikuona tikupita tukamanga ayi ndithu ayi tikufuna tsopano tiyambe kuona kuti nkhondo yolimbana ndi katangale ikuyendadi mmene imayenera kumayendera osati kumayendera pa masamba a mchezo basi nkhani kumangothera poti tawamanga auje kenaka nkhani ija osaoneka kuti ikulowera pati gulu lochuluka pakadali pano likumayenda ndi mabelo mthumba amene anamangidwa ndi abungwe koma amene mpakana pano mutu wake sukuoneka bwinobwino kuti ndiye kodi nekesiti ndi chiyani tikayamba kuwerenga amwene ndi mtunda umene udakwidzingidwa ndiye ee ndikuona mtundu amene tayenda tikumaonabe ngati ayi tikunamizana kwabasi takhala tili malo amodzimodzi kwa zaka zingapo ndithu ifeyo kuno kumudzi kwa chafera mthengo tikumadzifunsa kuti kodi vuto likumakhala chiyani kwenikweni ngati pali vuto mwina mwake bwanji sitikubwera poyera ndi kumanena kuti akuluakulu pa milandu ija tidayamba ija tayenda motere ndipo tsopano apa tathera apa kuti tidutse apa tipite apo zikutivuta chifukwa cha vuto ili penapake sizoona ayi kuti tidzingoyenda ngati nkhuku yopanda mutu lero tamanga awa mawa awa mkucha awo koma basi kuti tipite nawo kubwalo la milandu nkhani izathe ndiye go ayi ayi inde iyi yolimbana ndi pangolini yatha chabwino the pangolini wawina wamwetulira wadziwa enda abale ndi anansi ochuluka amene ali kumbali yake chabwino komano bwanji nanga Nthawi ikupitatu, nayenso The Pangolini aonetse kuyamikira kuti abale, chikhulupiriro chija mwaonetsa chija kwa ine, ntchito zake ndi izi, nazi. Osatinso chingokhala chongoopsezera ana kuti Heyi! Heyi! Thawani! The Pangolini akubwera! Sizoona ayi. Eh! Koma nkhani za mpirazi achimwene, ah ayi, ah basi ndazisiya amwene, ah ndi za sataniki basi. Eh, ujeni. Komatu za msewu zija ndiye tinali siliyasi. wakhonjeni kupita kumakapwa chonde tithandizeni mabwana sizili bwinotu ayi kungolinso nkhani ya misewuyi ikufunika kachangu ndithu apo ayi tidzapezeka kuti dziko lonse lino tilibe nsewu odalilika izi zomati kuyamba nsewu kenaka kusiyiza kenaka kudumpha apa kukayamba apo kenakanso kusiyiza zitisokonekera kwabasi Ndiye za upangolini izo zimenezo, zoyamba nkhani iyi, kenaka mathero ake osaoneka, uyo, inanso yokayiyamba dala, isanathe, inanso yokuyiyamba dala. Si zoona ayi, ayi, ayi. Life m'bale wanga, life ndi ntchontcho. Long live Obwantasa. ata ine wanu kuno kumudzi ku malawi a Bulande amavuta ku Nyasalande sungamvetse